nɛɛma ni kisi an b'o duuminin a n'a dafanin y'ala k'a di an kuntigi muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura olu kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se alikiyama lon ma o tɛmɛni kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye ni kisi ka foli ye ni arijinɛdenw ka foli ye n'o le asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu n baden alisilamɛw bi lon nin na n'o le ye arabalon ye jumada thaniya tile tan ni kelen ka bɛn ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka hijira ba kelen ani san kɛmɛ naani ni bi naani ni kelen ka bɛn fevrier kalo tile ka bɛn février kalo tile duuru ma 2020 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ duékoué kɔnɔ yan ni ala tala ka nɛɛma ye ni ala tala ka bɛnɲɔgɔnya ye o ra an bɛ ala tala fo k'a waleɲumanlɔn k'a barika la ala tala min ala tala min nin sigi nin latigɛ n b'a ɲini ala tala fɛ ko nin sigi nin ɲɔgɔn caman b'a fɛ nin kana k'a dan ye ala ka nin sigi nin ɲɔgɔn caman yira an na duékoué kɔnɔ hɛrɛ ra ani lafiya ra ani ala bato ra an kɛnin kɔ ka ala tala fo k'a waliɲuman k'a barika la an bɛ duékouékaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a yira depi sɔgɔma k'a daminɛ jamana marabagaw ra o y'an kunbɛn kunbɛliko ɲuman na a b'o cogoya ra fana diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ duékoué o fana y'an kunbɛn kunbɛliko ɲuman na o ra ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man la yashukuri nas la yashukuri lah mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ mɔgɔw fo k'o waliɲumanlɔn k'o baraka la i k'a lɔn k'a fɔ e tigi ra mɔgɔ i tɛna ala tala fo k'a waliɲumanlɔn k'a baraka la o ra an bi jamana marabagaw an b'o fo ka dugawu k'o ye hali bi ala ka jamana ɲa suma ala ka baraka don o ra ala ka hakili ɲuman d'o ma hakili ɲuman min o bɛn'a ta ka jamana mara hɛrɛ bɛ na jamana kɔnɔ lafiya bɛ na jamana kɔnɔ kɛnɛya bɛ na jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu fana y'u ka tan bɛɛ lajɛlen to yen o y'u ka wakitiw to yen ka n'an kunbɛn kunbɛliko ɲuman na hali bi an bɛ ala tala daari ala ka barika don u si ra n b'a ɲini ala tala fɛ ala ka barika don u si ra ala ka dɔ fara u ka bɛn kan ala ka eh, u ka sara kɛ arijinɛ ye foli sabanan bi ɲɛsin jɔn lo ma mɔgɔ minnu y'u ka baara to yen depuis sɔgɔma ka na sigi n'o bɛ lamɛnni kɛra dɔw yɛrɛ bɔra yɔrɔ jan na o ma na foyi kama o nana k'o bɛna ala tala ka kuma lamɛn o la an b'o fo k'o walimalɔn k'a yir'o la k'o ye baara min kɛ ten nin baaraba lo an kuntigi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a y'a yira a ka hadisa ra ko man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sira ta i sira nin tani i m'a ta fɛn wɛrɛ kama i y'a ta eh, lɔnni ɲini kama i sira ta lɔnni ɲini kama i k'a lɔn k'a fɔ ala taala bɛna taa arijinɛ sira nɔgɔya i ye parce que i bɛna na kalan sɔrɔ kalan nin sɔrɔ fana i bɛna ta ka baara kɛ n'a ye eh, baara tani kɛ ka baara taara ka kɛ fana ala taala bɛna na t'i ka sara kɛ arijinɛ ye o la sigi min eh, mɔgɔ min y'o ka baara to yen ka bɔ yɔrɔ janw na o k'a lɔn k'a fɔ k'o ye baaraba lo kɛ baaraba nin fana sara ye arijinɛ le ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛni kɔfɛ eh, thème min an ka ɲi ka kuma a kan o thème nin juman le ahamiyatul ikhlas fil ibada ahamiyatul ikhlas fil ibada o le ye ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama i b'i ka baara kɛra fɛn min b'i pusera fɛn min b'i bilara baara nin kɛli la ala tala yɛrɛ jati kama i bi baara nin kɛra nin i t'a kɛra ko mɔgɔw k'i tando i t'a kɛra ko mɔgɔw ɲa b'i ra i t'a kɛra fana e yɛrɛ lo bɛna na tila tuguni n'i b'i ka baara ɲumanw fɔfɔra baara ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama nafa min b'a ra fisamantiya min b'a ra eh, thème nin y'o le baro fana bɛna eh, kɛ olu kan fɔlɔ ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama n'o le al ikhlas ikhlasu yɛrɛ arabkan na ani eh, dusukun na mɔgɔ minnu kumana dusukun na ba dusukunko dusukun baaraw kan o bɛ ikhlasu kɔrɔfɔ cogo jumɛn de o b'a fɔ ko ikhlasu ikhlasu yɛrɛ ye min ye o de ye i ka baara kɛ i bɛ baara nin kɛra nin gundo ra ani bange ra baara nin bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen fɛ i ti baara nin kɛra mɔgɔw bɛ yen i ti dɔ fara i ka baara kan mɔgɔw tɛ yen i ti dɔ fara i ka baara kan i bɛ baara nin kɛra cogo min nin i bɛ ala taala dɔrɔn filɛra i ka baara nin kɛ tuma na ko ni mɔgɔ min n'i sera k'o kɛ i ka baara la gundo ni eh, bange bɛɛ lajɛlen kɛra kelen i ka baara la i k'a lɔn k'a fɔ ko i kɔnɔ gwɛra i ka baara la dɔw fana ko ikhlasu le ye i ka ɲinɛ mɔgɔw kɔ i ka ɲinɛ ko mɔgɔw ɲa b'i ra i b'i ka baara kɛra tuma min e ka ɲinɛ ko mɔgɔw ɲa b'i ra e ka miiriya bɛna na taa bila eh, mun lo kan i ka miiriya bɛna na taa bila ala lo kan e fɛ ala taala lo ɲɛ b'i ra mɔgɔw ɲɛ b'i ra mɔgɔw ɲɛ t'i ra o t'i kunna siri mɛ ala taala ka e ye ala taala k'i ka baara sara d'i ma nin o lo b'i kunna sirira o lo b'i dusukun na eh, dɔw fana ko ten ko ikhlasu a bɛ fɛ ka eh, nin lo yira ikhlasu ani ka baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama a kuma nana aya wɛrɛ caman ala taala ka kuranaba kɔnɔ a kuma nana fana an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka hadisa kɔnɔ caman fana o ra an bɛna aya dama damani ta aya minnu nana ikhlasu kan eh, ani hadisa dama damani fana hadisa minnu nana ikhlasu kan aya fɔlɔ min an bɛna ta ni a y'an lasu ka taa ikhlasu ma a y'an lasu ka taa an ka baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama an kana tɔgɔ ɲini n'an ka baaraw ye an kana eh, eh, an ka baara kɛ mɔgɔw kama o ye aya juman ye ala taala ko a ka kuranaba kɔnɔ wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin ala taala ko a ka kuranaba kɔnɔ ko ale ma mɔgɔw ɲamari a ma jɔn a ka jɔnw ɲamari ni foyi ye fo u ka ala taala bato ala taala bato tuma na fana u k'u kɔnɔ gwɛ ala taala ye ala taala bato tuma na u ka ala taala yɛrɛ kelen pe ɲini u ka baara tuma na u kana baara nin kɛ baara tuma na ala bato tuma na u bɛ mɔgɔw lo filɛra tɔgɔ ɲini kama an'u n'a ɲɔgɔnnaw eh, nin aya fɔlɔ ye aya min bi ala taala aya min ala taala b'a ka jɔnw lasu ko k'u ka baara kɛ ala taala kelen pe kama o kana kɛ eh, fɛn wɛrɛ kama aya filanan an kuntigi muhamadu ala taala y'a yamari ala taala y'a yamari a ko kul inni umirtu an abuda allaha mukhlisan lahu ddin an kuntigi muhamadu ala taala y'a yamari k'a k'a fɔ ko ala taala y'ale yamari ko a ka ala taala bato a ka ala taala bato ala taala bato tuma na a ka a ka bato bɛɛ lajɛlen sin ala taala ma a kana fɛn wɛrɛ ɲini ala taala bato tuma na a k'a kɔnɔ gwɛ ka ala taala kelen eh, laɲini n'a ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin ɲamariya ye ka ɲɛsin ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ɲamariya fana ka ɲɛsin ala kira ma a kɛra komi eh, yamariya lo ka ɲɛsin eh, ala taala ka jɔn bɛɛ lajɛlen ma yamariya lo ka ɲɛsin an kuntigi mamadu sallallahu salam ka mantɔn bɛɛ lajɛlen ma aya sabanan o ye juman ye sisan ala taala ko a ka kuranaba kɔnɔ ala lillahi dinul khalis k'i k'a lɔn k'a fɔ ko diinɛ min nɔgɔ t'a ra diinɛ min eh, nɔgɔ t'a ra diinɛ min yɔrɔ janna ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ eh, laɲini bɛɛ lajɛlen ma o diinɛ tɔgɔla ye ala taala kelen pe ta le ye o diinɛ tɔgɔla ye ala taala kelen pe ta le o bɛ mun yira diinɛ min ni fɛn wɛrɛ laɲinina n'a ye diinɛ min ni muradu wɛrɛ sɔrɔ a la alabato min ni muradu wɛrɛ sɔrɔ a la i k'a lɔn k'a fɔ o alabato tɔgɔla eh, ala taala mako t'a la ala taala t'o alabato tɔgɔla fɛ nin kun ye aya dama damani ye aya min b'an lasu k'an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min eh, bɛna e, a janto a ala taala kelen pe ɲini na a ka ala bato tuma na hadisa o fana na n'an k'an nana taa filɛ hadisa caman nana hadisa min bi an hadisa min ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'an lasu ko an k'an ka baaraw kɛ ala taala kelen pe kama o hadisa ninnu hadisa fɔlɔ ye jumɛn ye an kuntigi muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam ko innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha allah illa ujirta alaiha hatta ma tudkhiluhu fi fi imra'atik ko e adamaden nafakati o nafakati dépense o dépense wari o wari i b'a bɔ i k'a lɔn k'a fɔ eh, o wari tɔgɔla nin ala taala bɛna na taa a baraji sɛbɛ ye a bɛna na taa a baraji sɛbɛ ye mais i k'a lɔn k'a fɔ ko baraji sɛbɛ nin fana nin a dulonnen lo fɛn dɔ lo ra o le i ka a kɛ baara nin dépense nin ani waribɔ min i b'a kɛra nin i k'a kɛ ala taala yɛrɛ jati kama i k'a kɛ baraji ɲini kama eh, an kuntigi eh, i k'a kɛ baraji ɲini kama ka ala taala fɛ ko n'i y'o kɛ ala taala bɛna na taa baraji d'i ma fo n'a nana taa se i bɛna fɛn min ye dépense min i b'a donna i ka muso ra n'o le ye eh, muso ka fɛɛrɛbɔ muso ka eh, dumuni ko an'o n'a ɲɔgɔnnaw i e bɛ wari o wari donna i ka muso ra ani i bɛ dumuni o dumuni tara ka don i ka muso da ra eh, tant que n'i y'a kɛ baraji ɲini kama i y'a kɛ ala taala yɛrɛ jati kama i bɛna na taa baraji sɔrɔ i bɛna na taa baraji sɔrɔ an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam a tilara k'a fɔ tuguni ko man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mɔgɔ o mɔgɔ n'i sun don i sun donni i m'a don fɛn wɛrɛ kama i y'a don ala taala yɛrɛ jati kama i y'a don ala taala jati kama i y'a don limaniya kama imanan limaniya kosɔn wa ihtisaban ani baraji ɲini kosɔn tɔgɔ ɲini tɛ u n'a ɲɔgɔnnaw tɛ i k'a lɔn k'a fɔ ala taala eh, a bɛna i ka jurumu tɛmɛni yafa a bɛna i ka jurumu tɛmɛni yafa a b'o cogoya la fana ni mɔgɔ min eh, sunkalo kalo jɔ i sunkalo kalo jɔ nin limaniya kosɔn ani baraji ɲini kosɔn kɛra komi tɔgɔ ɲini kama tɛ foyi kama tɛ i k'a lɔn k'a fɔ ala taala bɛna i ka jurumu tɛmɛni yafa a b'o cogoya la ni mɔgɔ min fana ye lailatul kadiri jɔ limaniya kosɔn ani eh, baraji ɲini kosɔn ala taala bɛna a ka jurumu yafa Eh, an ka lɔn k'a fɔ fana an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ tuguni ko as'adu nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ k'a lɔn jɔn lo bɛna na taa kunnadiya sɔrɔ ni an kuntigi muhamadu ka soronani alikiyama don o le ye jɔn ye o tigilamɔgɔ ye jɔn ye o le ye mɔgɔ min la ilaha illallah fɔ la ilaha fɔ tuma fana i b'a fɔra i dusukun na i t'a fɔra ni sigasiga ye i b'a fɔra baraji ɲini lo kama i b'a fɔra i danganiya lo a ma i t'a fɔra nafigiya ra i t'a fɔra tɔgɔ ɲini kama i t'a fɔra mɔgɔ eh, mɔgɔ ka i ka kisi ka bɔ mɔgɔ tɔɔrɔ kama kama i b'a fɔra baraji ɲini kama yɛrɛ le ala taala fɛ a b'i dusukun na cogoya min i b'a fɔra o cogoya la i k'a lɔn k'a fɔ i bɛna na taa kisi sɔrɔ alikiyama lon i bɛna na taa kɛ ala kira ala kira bɛna na mɔgɔ minnu sorona ni eh, mɔgɔ ala kira ala kira bɛna mɔgɔ min sorona alikiyama lon i bɛna na taa kɛ olu tigilamɔgɔ cɛma nin bɛɛ lajɛlen b'a yira an na k'a fɔ an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛna a ka baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama n'an k'an bɛna fɛlɛ fana mɔgɔ saba minnu ka histoire n'a bɛɛ lajɛlen b'a kalama eh, ko mɔgɔ minnu tɛmɛna an kuntigi mamadu y'o ka histoire fɔ a y'o ka histoire fɔ nin ko o donna nana don kuruwo kɔnɔ o donna kuruwo kɔnɔ nin kuruwo nin datugura n'o ye o hakili di ɲɔgɔn ma ko bɛɛ lajɛlen baara ɲuman min i y'a kɛ ala taala yɛrɛ jati kama i baara min kɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi n'a yɛrɛ ye ka miiri ka filɛ a ye baara o baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama ko an ka ala taala dare n'o ye o baara tɔgɔ la nin ye fɔlɔ y'a daminɛ a y'a ka lanaya yira baarakɛden kun b'a fɛ a ye baarakɛden nin baarakɛden taara k'a ka sara to yen a ye sara nin a tora ka sara nin a ma baarakɛden ka sara bila yɔrɔ kelen wa innama a y'a ta ka a don sanni feere la a y'a ta ka don bɛgɛn balo la eh, fo bɛgɛn ninnu nana caya tumana min na baarakɛden segira ka na eh, a ye baarakɛden ka eh, bɛgɛnw o n'a ɲɔgɔnnaw a y'a bɛɛ lajɛlen segi a ma a y'a fɔ ala taala ye ko y'an tigi ɲuman ala n'a y'a sɔrɔ baara min ne y'a kɛ ten nin n'o le ka baarakɛden ka hakɛ sɔgɔ a ma segi a ma bɛɛ lajɛlen foyi ma nagasi baarakɛden fana y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'a y'a sɔrɔ n y'a kɛ ala ye ala taala yɛrɛ jati kama i k'a lɔn k'a fɔ an bɛ degun min na ten nin degun kɔrɔta ka bɔ an kan dɔɔni yɛlɛla filanan fana a y'a bangebaga a ka bangebaga fila ka ladon yira a ye bangebaga fila ladon yira k'a yira k'a fɔ ko a y'an tigi ɲuman ala bangebaga fila ladon min n y'a kɛ ten nin n'a y'a sɔrɔ n y'a kɛ e ala taala yɛrɛ jati kama i k'a lɔn k'a fɔ degun min an b'a ra nin an bɔ degun nin na sabanan ale y'a ka danbe yira a y'a ka yira ko a ka seya Eh, muso fan fɛ eh, n'a y'a sɔrɔ ah, parce que a y'a yira k'a fɔ ko eh, a mako kun sera muso dɔ ma a mako sera muso ma a y'a yira muso la ko ni muso y'a yɛrɛ labila ale bɛna wari di muso ma muso ma sɔn kɔfɛ dɛsɛ nana se muso ma muso nana a ma ko a kun ye kuma min fɔ nin basi t'a la ale bɛna sɔn parce que dɛsɛ b'a la tumana min na muso y'a yɛrɛ labila a surunyana cɛ surunyana muso ma muso y'a hakili jigi k'a kana na taa fɛn kɛ fɛn min na ala taala ma sira d'a ma fɛn min na cɛ wulila ka bɔ muso kan k'a yira ala taala la y'an tigi ma ala ka muso ka wari d'a ma n'a y'a sɔrɔ ko min ne y'a kɛ ten nin n y'a kɛ e ala taala yɛrɛ jati kama i k'a lɔn k'a fɔ eh, degun min an b'a ra nin degun nin kɔrɔta ka bɔ an kan degun nin kɔrɔtara ka bɔ o kan nin bɛ mun yira nin b'a yira k'a fɔ ko adamaden ka baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama eh, sababu lo adamaden i bɛ kɛ duwawu jaabimɔgɔ ye parce que n'i y'a filɛ ninnu tun bɛ degun min na nin degun nin ka bon mais o bɛɛ lajɛlen u ka kuma na u b'a fɔ ko y'an tigi ma ala n'a y'a sɔrɔ ne ye fɛn nin kɛ ala taala yɛrɛ jati kama o kɔrɔ ye n'a tun ma kɛ ala taala yɛrɛ jati kama degun nin o kun tɛna bɔ a ra o ra ka baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama nafa caman lo b'a ra eh, nafa caman lo b'a ra hadisiw fana nana a ra caman eh, an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasalam a y'a yira k'a fɔ ko adamaden eh, n'i ka ŋaniya ka ɲi ka ban hali i ganiya ɲuman ta hali i ma na se ka baara nin kɛ ala taala bɛna na o baara baraji d'i ma ganiya ɲuman ta ni dɔrɔn ala taala bɛna na o baara nin baraji d'i ma hali n'a sɔrɔ i ma se ka baara nin kɛ komi an kuntigi muhamadu y'a fɔ cogoya min man hamma bi hasanatin falam yamalha kataballahu lahu biha hasana n'i ganiya ɲuman ta ka decision ta k'i bɛna baara ɲuman kɛ hali i ma na se ka baara ɲuman nin kɛ ala taala bɛna o baara ɲuman nin baraji sɛbɛn ka d'i ma an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasalam tabuk kɛlɛ la tabuk kɛlɛ la an kuntigi mahamadu y'a fɔ a ka sahabaw ye ko mɔgɔ dɔw o sekɔni ka bɔ tabuk kɛlɛ la ko mɔgɔ dɔw bɛ madina an taara kɛlɛ min na ten nin an ma tɛmɛ yɔrɔ si an ma tɛmɛ koɲa na an ma tɛmɛ kongo dɔ ra fo ka taa segin ka na ninnu bɛ madina o ma taa yɔrɔ si mɛ baraji min ala taala y'a sɛbɛn ka d'an ma a bɛna o baraji tɔgɔla fana sɛbɛn ka d'o ma sahabaw ko cogo jumɛn olu bɛ madina mun na o bɛ fara an kan baraji la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam habasahumul uzur luzura de y'olu kumandiya eh, u ka fara an kan o tun b'a fɛ ka kɛ n'an ye mɛ uzura y'o kumandiya eh, ganiya min b'o la nin n'o le ye u ka kɛ n'an ye mɛ uzura y'o kumandiya sababu kɛra o ma se ka fara an kan nin o sababu nin bɛna to yen eh, o bɛna fara an kan baraji la an kuntigi muhamadu sallallahu alayhi wa sallam a y'a yira tuguni ko adamaden o adamaden ni ala ye mɔgɔ sɔn wari la a y'a ka wari ta a bɛ diinɛ dɛmɛna n'i fana y'a laɲini tuma o tuma ko ni ala ye wari d'i ma i bɛna kɛ kɛ i bɛna a kɛ komi karisa bi diinɛ dɛmɛna cogoya min karisa y'a ka wari labila a y'a ka wari ta a bɛ diinɛ dɛmɛna wari t'ele fɛ mɛ e y'a ganiya ta k'i bɛna kɛ komi karisa ni ala taala ye wari d'i ma an kuntigi muhamadu ko fahuma fil ajiri sawa nin bi baara ɲuman min kɛra n'a ka wari ye baraji min a b'a sɔrɔ la e fana y'i ganiya ta ko ni baara eh, n'i wari sɔrɔ e bɛna karisa ka baara ɲɔgɔn kɛ an kuntigi muhamadu k'a fila bɛɛ lajɛlen bɛ baraji la a fila bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a b'o cogoya la mɔgɔ min fana n'ala ye lɔnni d'a ma a y'a ka lɔnni ta a b'a jɛnsɛnna a y'a ka lɔnni ta a bɛ baara ɲuman a b'a ka lɔnni ta a bɛ mɔgɔ kalanna a bɛ mɔgɔ kandara a bɛ kɛra sababu ɲuman ye mɔgɔw ma e fana sigira k'a yira ala tala la ya n tigi ɲuman ala n'i kun ye lɔnni di ne ma ka hikima di ne ma komi i hikima min di karisa ma i lɔnni min di karisa ma n kun bɛna o lɔnni nin fana jɛnsɛn komi karisa b'a jɛnsɛnna cogoya min an kuntigi muhamadu ko fahuma fil ajiri sawa nin ma foyi kɛ mɛ ŋaniya ɲuman min b'a la nin o ŋaniya ɲuman nin o bɛna a to a fana bɛ barajiba sɔrɔ ɛ nin kun ye hadisa damadamani ye hadisa minnu b'an lasu k'an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛna o kɔnɔ gwɛ ala tala ye mɔgɔ minnu bɛna ala tala filɛ u ka baara kɛ tuma na ka baara kɛ ala tala ye a man nɔgɔ ka ala tala yɛrɛ kelen pe filɛ baara kɛ tuma a man nɔgɔ a bi o le kama mɔgɔ ɲuman tɛmɛnin o kun b'a fɔ komi sufiyan sawuri a ko ma alaitu shay'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya ko ale sufiyan sufiyan sawri mɔgɔ ɲuman don tabi'in mina tabi'in ma a yira k'a fɔ ko a ye sahabaw ye a yira k'a fɔ ko ale ma a yɛrɛ korije fɛn dɔ ra ale m'a yɛrɛ filakɛ fɛn dɔ ra fɛn min y'ale sɛgɛn ka tɛmɛ a ganiya kan innaha tataqallabu alayya parce que a bɛ yɛlɛma yɛlɛma i bɛ baara kɛra i b'a fɛ k'a kɛ ala taala yɛrɛ jati kama mɛ setana bɛ na tuguni parce que setana komi lɔnnibagaw b'a fɔ cogoya min a bɛ banma pour que jɔ ka jɔn kumandiya kana baara ɲuman kɛ n'a ma se ka jɔn kumandiya baara ɲuman kɛli la baara ɲuman kɛtuma a bɛ na i ma i ka baara nin kɛ ala taala yɛrɛ i ka baara nin kɛ karisa kama a kɛ karisa kama a kɛ karisa kama eh, o tuma nana fana n'a ma se k'i i kumandiya a ma se ka i wisiwasi baara kɛ tuma na baara tɛmɛnin kɔfɛ le sisan a bɛna n'a fɔ i ka baara fɔ baara ɲuman min i y'a kɛ nin a fɔ karisa ye a fɔ karisa ye a fɔ karisa ye eh, n'a don kɛra ten i k'a lɔn k'a fɔ eh, baara ɲuman nin dɔ bɛna bɔ a baraji ra Eh, parce que o tuma nana i baara ɲuman nin kɛnin pour que mɔgɔw lo k'a lɔn i baara ɲuman nin kɛnin pour que mɔgɔw k'a fɔ mɔgɔw m'a fɔ ni e yɛrɛ nana sisan i b'a fɔra mɔgɔw m'a ye ni e yɛrɛ nana i b'a fɔra eh, i ka baara ɲuman i tɛna a baraji sɔrɔ o tuma o ra sufiyani sawuri ko ten ko ale ma fɛn korije a yɛrɛ la ale ma fɛn filak'a yɛrɛ la fɛn min y'ale sɛgɛn ka tɛmɛ a ka ganiya kan ko parce que ganiya bɛ yɛlɛma yɛlɛma eh, mɔgɔ ɲuman dɔ fana sɔrɔla a ko takhlisul amali li an yakuna lillah as'abu min al-amali nafsihi ko ka baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama ka baara kɛ baara ka taa kɛ ala taala yɛrɛ jati kama ko o ka gɛlɛn ka tɛmɛ baara yɛrɛ kɛli kan o fɛ ka mun yira adamaden i ka wuli ka baara kɛ ale ka nɔgɔ mɛ baara in yɛrɛ ka kɛ ala taala yɛrɛ jati kama ale lo ka gɛlɛn ka tɛmɛ baara in yɛrɛ kan nin bɛɛ ni kun ye mɔgɔ ɲumanw ka kuma ye minnu b'a yira an na k'a fɔ an ka ɲi ka jihadu yɛrɛ lo kɛ an ka ɲi k'an yɛrɛ filakɛ yɛrɛ an ka ɲi ka bama n'an yɛrɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ an ka baara bɛna taa kɛ tɔkajɛ ye an ka baara an tɛna taa baraji foyi sɔrɔ an ka baaraw ra o ra e, baara k'a kɛ ala taala yɛrɛ jati kama ni o le ɲinini lo a fana man nɔgɔ kama mɔgɔ ɲuman dɔ y'a yira k'a fɔ ko ko ale ka ganiya ma staqamat lahu niyatuhu illa ba'da arba'ina sana a ka ganiya a ma tilen a ye fo san bi naani tɛmɛni kɔfɛ o kɔrɔ ale bɛ jihadu ra n'a ganiya ye tuma bɛɛ lajɛlen na mɛ san bi naani tɛmɛni kɔfɛ a hakili sigira a y'a ye a bɛ baara o baara kɛra sisan mɔgɔw y'a tando mɔgɔw m'a tando a mako t'a ra tuguni a bɛ baara nin kɛra ala taala yɛrɛ jati kama le sisan o ra an fana ka ɲi k'an janto o ra k'a lɔn k'a fɔ Eh, an bɛ jihadu lo ra ni setana ye an bɛ jihadu lo kɛra n'an ni ye eh, n'an y'o lɔn ka ban an bɛna bama k'an janto o ra k'an yɛrɛ kɛlɛ eh, k'a lɔn k'a fɔ an bɛ baara kɛra tuma o tuma ni setana bɛ na pour que an ka setana pour que an ka baara kɛ an ka baara kɛ setana kama an ka baara kɛ mɔgɔw kama an ka baara kɛ mɔgɔw ka a ye kama ani mɔgɔw ka ka tila ka taa fɔ mɔgɔw ye kama o ra n'an y'a lɔn ten an bɛna bama k'an yɛrɛ filakɛ filakɛliko eh, filakɛliko yɛrɛ yɛrɛ la eh, n'an y'a lɔn ko ten ko ganiya man nɔgɔ ganiya ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama k'o man nɔgɔ an k'a lɔn k'a fɔ fana ka baara kɛ eh, mɔgɔ ka wuli ka baara kɛ mɔgɔw kama ka wuli ka baara kɛ mɔgɔw ka kuma kama mɔgɔw ka tando kama k'a lɔn k'a fɔ ale fana ye filankafiya dɔ le ale ye filankafiya dɔ le adamaden kan k'a yɔrɔ janya ale ma janya ni ko dan yɛrɛ la parce que e kan ka bama ka baara kɛ ala taala yɛrɛ jati kama o ra o bɛ mun yira e ra sisan i kumaniyani lo i kana baara kɛ i kumaniyani lo i ka baara kɛ mɔgɔw kama i kumaniyani lo i ka baara kɛ tɔgɔ ɲini kama eh, mɔgɔ ka filɛri kama i mana na baara kɛ mɔgɔw kama tuma o tuma i k'a lɔn k'a fɔ o baara tɔgɔ la baraji tara

o m'a kɛ ala sunna ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna kan a b'o cogoya la fana o ma baara nin kɛ o ma baara nin kɛ ala tala yɛrɛ jati kama o y'a kɛ mɔgɔw kama o y'a kɛ mɔgɔw k'a filɛ kama an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ ko man ra'a ra'a allahu bihi wa man sama'a sama'a allahu bihi adamaden n'i baara kɛ mɔgɔw k'a filɛ kama i baara kɛ mɔgɔw k'a filɛ kama mɔgɔw kama le e b'i baara nin kɛra i wulila i bɛ selila i bɛ baara ɲumanw kɛra i bɛ nin kɛra i bɛ nin kɛra mɔgɔw lo kama i bɛ baara nin kɛra k'a lɔn k'a fɔ i ka baara nin baraji y'ale le i tɛna na taa baara nin baraji sɔrɔ alikiyama lon alikiyama lon ala taala bɛna na taa fɔ i ye ko baara nin i y'a kɛ mun lo kama i y'a kɛ mɔgɔw lo k'a ye kama mɔgɔw fana y'a ye baara nin baraji kɛra o le mɛ ni ala taala fɛ i tɛna baraji foyi sɔrɔ man sama'a sama'a allahu bihi n'i baara kɛ fana baara kɔfɛ i yɛrɛ tilara n'i b'i ka baara ɲuman fɔra ne ye nin kɛ ne ye nin kɛ ala y'i dɛmɛ i sera ka nafila caman seli sufɛ i wulila sɔgɔma i tora i bɛ baara ninnu fɔfɔra mɔgɔ ye ala y'i dɛmɛ i sera ka saraka caman bɔ i tilara tuguni n'i bɛ saraka ninnu fɔfɔra i y'a kɛ gundo la o ye kelen ye filanan tuguni e yɛrɛ lo tilara n'i b'a fɔra tuguni ni mɔgɔ i y'a kɛ mɔgɔ min ye n'o tigi yira mɔgɔ y'a fɔ baasi t'ale la komi an da bɛna na s'a ma cogoya min mɛ a kana na bɔ i yɛrɛ lo da ra e ka baara ɲuman kɛli a man kan ka bɔ i da ra o kama a nana ko mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw o y'a yira k'a fɔ ihris an taktum hasanatik kama taktum sayyi'atik ko i kan ka bama k'i jija i b'i ka baara ɲumanw baara kuntanw dogo cogoya min i kan ka bama fana k'i ka baara ɲumanw dogo o cogoya la parce que mɔgɔ si t'a fɛ mɔgɔ k'a ka baara kuntanw wala k'a ka baara juguw lɔn i ka baara jugu min i b'a kɛra nin i bamanin lo a ka to gundo ra nin bama i ka baara ɲumanw fana a ka to gundo ra kama a nana ko mɔgɔ ɲuman dɔw tɛmɛna o tun bɛ baara ɲuman dɔw kɛ hali u ka muso t'a kalama o lo fana ɲininin lo i ka baara kɛ i masurunya mɔgɔ dɔ yɛrɛ t'a kalama baara nin b'e ni ala kelen pe lo cɛ a nana mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw ka kuma na ihris an yakuna laka khabi'a an takuna laka khabi'a bɛɛ lajɛlen kan ka bama baara ɲuman dɔ ka kan ka k'a fɛ baara ɲuman dɔ ka k'a fɛ o baara ɲuman nin mɔgɔ t'a lɔn ni ala tala kelen pe tɛ baara ɲuman don a y'a dogo mɔgɔ si t'a kalama o kama an kuntigi mamadu sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ y'a fɔ eh, mɔgɔ wolonwula minnu mɔgɔ wolonwula minnu ni ala tala bɛna na t'o bila a ka suma na lon na suma tɛ fo ala tala ka suma eh, o mɔgɔ wolonwula ninnu cɛma an kuntigi mamadu sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ ko warajulun tasaddaka bi sadakatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu ko mɔgɔ dɔ o mɔgɔ wolonwula nin cɛma cɛ dɔ ou bien muso dɔ a ye nafakati kɛ a ye saraka bɔ a ye saraka nin dogo dogoliko ɲuman na fo a numanbolo t'a lɔn a kinibolo ye min bɔ dogoliko ɲuman na numanbolo ni kinibolo bɛɛ b'ale lo a b'a a farisogo rɔ mais a y'a dogo fo ka taa damatɛmɛni eh, numanbolo t'a lɔn eh, kinibolo ye saraka min bɔ an fana kan ka kɛ ten an kan ka banba dɔw bɛ yen a ye sarakaw caman bɔ mais a yɛrɛ lo bɛna sigi tuguni k'a ka sarakaw kɛ kama an balima minnu ye thème nin choisi ni an mako bɛ thème nin na bi bi na an mako bɛ thème nin na bi bi na yɛrɛ yɛrɛ le parce que i bɛ dɔ ye a ye tuma dɔ ra a t'a yɛrɛ a t'a kala a t'a lɔn le ale bɛ sɛgɛn ka baara kɛ a sɛgɛnna ka baara kɛ de a tila ka sigi tuguni n'a b'a fɔra komi an b'a ye tuma dɔ la dɔw bɛ taa heji la a taara baara ɲuman o baara ɲuman kɛ a taara tawafu da o tawafu da kɛ ale lo bɛna sigi tuguni mɔgɔw siginin lo ne ye tawafu da nin kɛ an taara yan yɔrɔ ne ye nin duwawu nin kɛ an taara nin nin kɛ i nin kɛ non e ye min kɛ nin i y'a kɛ ala taala yɛrɛ jaati kama ou bien a taara heji la a bɛ banba yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛ foto ta an sera an ra an bɛ foto tara an sera a kɛra komi sisan e, a bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw ra ko ne ye nin kɛ ne ye nin kɛ ne ye nin kɛ foyi ma dogo ne ra fo n sera ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɔ an ka ɲi k'an janto nin na ala bato yɔrɔ ninnu na ne an ka ɲi k'a kɛ suturako ra an ka ɲi k'a kɛ dogoko ra an man ka ɲi k'an yɛrɛ yira e, e, ni ala bato ko ye ou bien ka mɔgɔ dɛmɛ i karamɔgɔ dɛmɛ ka moto san ka d'a ma ka karamɔgɔ dɛmɛ ka lu lɔ ka d'a ma e faso bɛɛ lajɛlen bɛna n'a lɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛna na t'a lɔn ko karisa le ye e, e, moto san ou bien karisa le ye karamɔgɔcɛ mako ɲɛ naam n'a bɔra karamɔgɔcɛ da ra baasi t'o ra mais i yɛrɛ lo kana na taa wuli tuguni n'i b'a fɔfɔra yɔrɔ ra ne ye nin kɛ ne ye nin kɛ ne ye nin kɛ e, i misiri lɔ tiɲɛ lo a ka ɲi mɔgɔ y'a lɔn mɔgɔ m'a lɔn a kana i tɔɔrɔ a kana i nimisa mais n'ele nana taa wuli sisan fo bɛɛ lajɛlen k'a lɔn le k'ele ye misiri nin lɔ mɔgɔ y'a kuma nana dɔrɔn kuma ma na hali ni kuma ma taa i ka misiri yɔrɔ la i b'a fɔ ala fana y'i dɛmɛ i sera ka misiri lɔ ala fana ye nin kɛ i sera ka nin kɛ ɔn e ka ɲi ka banba le i m'a kɛ mɔgɔw k'a lɔn i m'a kɛ mɔgɔw k'a fɔ mɔgɔw y'a lɔn baasi t'a la an b'a yera arabu tuma dɔ la arabu dɔw bɛ misiri lɔ a yɛrɛ tɛ fɛ a tɔgɔ ka bɔ a yɛrɛ tɛ fɛ tuma dɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ye banba nin ka to ne n'ele cɛ a yɛrɛ ti fɛ a tɔgɔ ka bɔ a yɛrɛ bi parce que a b'a miirira peut-être ni tɔgɔ bɔra ni sago dɔɔni bɛna don a la ni tɔgɔ bɔra a baraji bɛna na tiɲɛ o de a b'a fɔ k'i ka banba ale tɔgɔ yɛrɛ kana na bɔ ale tɔgɔ yɛrɛ kana na fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye siranya le ye siranya kama pour que baara nin ka taa minɛ ala tala fɛ o de an fana ka ɲi ka kɛ ten an bɛ baara ɲuman minnu kɛra nin ni ala tala ye sun don nɔgɔya i ye a to gundo ra a to dogo ra mɔgɔ si kana bɔ a kalama ni mɔgɔ nana bɔ a kalama fana i ka kana fɔ n'i yɛrɛ fɔ i kana kɛ n'i yɛrɛ yira ye e ka to gundo la dɔrɔn i ka to gundo la ni ala taala fana y'i dɛmɛ i bɛ sarakaw bɔ dɔw bɛ saraka bɔ mais a mana saraka min bɔ a mana ɲɛni o ɲɛni kɛ a ka muso b'a kalama a fakɛ b'a kalama a bamuso b'a kalama n'a nana kɛ ten sisan e b'a lɔ o tɛna se k'o daje e bɛ ɲɛni kɛra i bɛ tila ka taa fɔ ninnu ye tuguni ɔn ɔn ten nin na nin e ka ɲɛni o ɲɛni kɛra komi eh, i b'a fɔra pour que u k'a lɔn de i b'a fɔra pour que u k'i tando de i b'a fɔra tɔgɔ ɲini lo kama eh, o kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man samma samma allahu bihi n'i baara fɔ tɔgɔ ɲini kama mɔgɔw k'a fɔ kama mɔgɔw k'a lɔn kama i k'a lɔn k'a fɔ a baraji y'o le ye dɛ alikiyama lon i tɛna na taa baraji foyi sɔrɔ i baara kɛ fana baara ɲuman kɛ mɔgɔw lo kama i baara ɲuman kɛ eh, mɔgɔw lo mɔgɔw filɛ kama le i wulila k'i ka baara ɲuman kɛ a baraji y'o le ye mɔgɔ y'i ye a baraji fana kɛra o le ye eh, i tɛna na taa a baraji sɔrɔ alikiyama don o la an ka bama k'an jija k'an yɔrɔ janya ka bɔ mɔgɔw ka filɛri ma an ka baara la eh, baara kɛtuma an b'an dusukun saniya mun lo b'an bilara baraji min bɛ baara nin na nin o baraji nin laɲini kama baraji min bɛ baara nin na nin baraji nin laɲini kama i bɛ taa hiji la naam hiji fisɛmantiya le i bɛ fɛ ka taa k'i yɛrɛ ko ka bɔ i ka jurumu na duwawu jaabi yɔrɔ lo o n'a ɲɔgɔnnaw kan mais karisa taara kama e fana bɛ taara ou bien e bɛ filɛri kɛra o bɛna n'i kunbɛn de kunbɛli ko min e b'a filɛra de jurumu yafa ni kuma tɛ tuguni dɛ tɔgɔ ɲini kama ou bien e nana i b'a filɛra ka walimaba kɛ walima ni a ka bonya mɔgɔ k'i tando kama a ka walima ɲɔgɔn tɛ yen o kama ninnu an ka ɲi ka o yɔrɔ janya ka bɔ an ka baaraw la o la an bɛna an janto nin na e lɔnnibagaw to ala nana ala kira ka hadisa ra sallallahu alaihi wasallam ala kira ye baara ɲuman saba lo fara ɲɔgɔn kan o baara ɲuman saba ninnu mais ganiya ganiya tanya baara ɲuman saba nin na o baara ɲuman saba ninnu nana taa kɛ tasuma yɛrɛ bɛ nana taa daminɛ n'olu baara ɲuman ninnu ye olu mɔgɔ ninnu tasuma bɛ nana taa daminɛ n'olu ye ka to munafigiw n'aw ma don ka to kafiriw ma don ka to kafiri ɲɛmɔgɔw ɛ olu yɛrɛ ma don tasuma kɔnɔ fɔlɔ tasuma bɛ taa daminɛ ni ninnu saba nin ye ala k'an kisi ɛ o mɔgɔ ninnu ma olu ye jɔn ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min ala taala ye cɛfarinya d'a ma cɛfarin lo a ye ala taala fana ka ala cɛfarin lo a ye jihadu kɛ f'a taara to jihadu kɛnɛ kan a taara to jihadu kɛnɛ kan ala taala bɛna na taa ɲininka n y'i sɔn n y'i kɛ cɛfarin ye i mun kɛ n'i ka cɛfarin ye a ko n ye ne ye n ka cɛfarinya ta ka kɛlɛ kɛ pour que eh, ala diinɛ drapeau ka kɔrɔta pour que diinɛ ka jɛnsɛn ala taala bɛna na taa fɔ i nkalontigɛla le i m'a kɛ nin kama dɛ i m'a kɛ diinɛ ka jɛnsɛn kama i y'a kɛ tɔgɔ ɲini le kama cɛfarinya min i kun b'a fɛ mɔgɔw k'a fɔ ko karisa ɲɔgɔn tɛ yen a don fɔra dɛ karisa kun ɲɔgɔn tɛ yen cɛfarin lo ala kira ko ala kira ko ala taala bɛna na taa fɔ a ye o min fɔra duɲɛ na nin a baraji kɛra o le mɔgɔ y'i tanu a banna i ka baraji i ka baraji ta i ka baraji ta duɲɛ na n'o le ye mɔgɔw ka tɔgɔ ɲuman fɔ ni i kan nin mais duɲɛ kɔnɔ kɔni alikiyama lon baraji t'i ye i bɛ taa tasuma kɔnɔ le direct a bɛ daminɛ n'e ye filanan o tigilamɔgɔ ye jɔn ye waritigi ala tala ye wari d'a ma a y'a ka wari ta fana ka diinɛ dɛmɛ mais diinɛ dɛmɛ tuma n'a ka wari ye nin a kun b'a kɛra tɔgɔ ɲini lo kama a ye misiri kelen lɔ misiri fila ale yɛrɛ b'a fɔra tuguni ale yɛrɛ bɛ wuli n'a b'a fɔra n ye misiri kelen n ye misiri fila lɔ ɲɛ n'o ɲɛ ni mana n'a kɛ a bɛ tila n'a b'a fɔra tuguni a b'a kɛra tɔgɔ ɲini lo kama a t'a kɛra dogo kama komi dɔw yɛrɛ b'a fɔ o b'a fɔ ko ni waritigi dɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ ka a ka a k'i sɔn taa tumana min na n'a sigilen don a ka mɔgɔw cɛma a sigilen don a ka denbaya cɛma ou bien ni jama ka ca o tuma nana i b'a sɔrɔ mais n'i taara n'a kelen i kelen don o tuma nana i tɛna foyi sɔrɔ kɛra komi a b'a kɛra mɔgɔw lo kama sisan o la nin tigilamɔgɔ ala tala ye wari d'a ma mais a y'a ka wari ta ka diinɛ dɛmɛ jaja a tun bɛ diinɛ dɛmɛna ni a b'a kɛra tɔgɔ ɲini lo kama ala tala bɛna na t'a ɲininka n ye wari d'i ma i mun kɛ n'i ka wari ye a b'a fɔ ko n y'i ka wari i wari min di yan ni kalifa min y'a di yan n ye kalifa nin ta ka diinɛ dɛmɛ e ala tala yɛrɛ jati kama ala tala bɛna na t'a fɔ a ye i nkalontigɛla le i y'a kɛ tɔgɔ ɲini lo kama a i don i tɔgɔ sɔrɔ dɛ bɛɛ lajɛlen y'i tanu i ma taa bɔ diɲɛ na f'i tora n'i ka tɔgɔ ɲumanya ye o bɛna n'a fɔ a sara kɛra o le i tɔgɔ ɲuman sɔrɔ diɲɛ na mais alikiyama lon kɔni sara foyi tɛ o b'i ta ka t'i don tasuma kɔnɔ a y'a filɛ cɛ sigɛnna k'a ka wari kɛ ka diinɛ dɛmɛ jaja fu lo sabanan o tigilamɔgɔ ye lɔnnibaga ye ala taala ye kuranɛ d'a ma a ye lɔnni d'a ma ka hikima d'a ma a y'a ka lɔnni ta ka jɛnsɛn jaja a kun bɛ lɔnni nin jɛnsɛnna nin a ti baara kɛra ni lɔnni ye a bɛ lɔnni jɛnsɛn nin fana pour que mɔgɔw k'a tɔgɔ ɲuman fɔ tɔgɔ ɲuman fɔra tɔgɔ ɲuman fɔra e ala taala bɛna na t'a ɲininka alikiyama lon a b'a fɔ ko ne ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ala taala yɛrɛ jati kama ala taala bɛn'a nkalontigiya k'i nin kɛ pour que i ka tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔ sɔrɔla mais alikiyama lon ne kɔni fɛ baraji tɛ yen o fana bɛ don o fana bɛ minɛ tuguni ka taa tasuma na o ninnu mɔgɔ saba ninnu bɛɛ lajɛlen baara ɲumanbabaw lo y'a kɛ o ye baara ɲumanbabaw kɛ mais ganiya ma ɲuman ma sɔrɔ o ka baara la nin a laban nana taa kɛ nin ye ala k'an kisi o ma ala kan'an kɛ o mɔgɔ ninnu dɔ ye o la an ka ɲi k'an jija an ka ɲi k'an jija k'an ka baara yɔrɔ jɛn ka bɔ e, e, mɔgɔ ka filɛli ma k'a yɔrɔ jɛn ka bɔ e, tɔgɔ ɲini ma k'a yɔrɔ jɛn ka bɔ e yɛrɛ kana to tuguni n'i b'i ka baara ɲuman fɔra komi ala taala a y'a fɔ hadisi kudusi yɛrɛ cogoya min ana aghna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktuhu wa shirka ala taala ko ale le ye mɔgɔ ye ale ale ala tala a ti filankafiya fɛ fɛn si la a ti filankafiya fɛ ni baara kɛra baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama ni danfɛn fara ala tala kan ala tala b'i n'i ka baara bɛɛ lajɛlen to yen a b'i ka baara to yen e e bi baara kɛra ala tala kama e bi tila ka mɔgɔw filɛ tuguni ou bien i b'a kɛra mɔgɔ kama i b'a kɛra tɔgɔ ɲini kama o la sitana ka baara lo sitana bi fɛ ka bonda dɔ sɔrɔ a ma se k'i kumandiya baara nin ma ni a bɛna na bama baara ni a kɛ karisa kama a ma se k'i i kumandiya o tuma na n'a baara kɛra ka ban dogo la a bɛna n'a fɔ ko karisa ee i ka baara nin a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw t'a kalama karisa t'e lɔn dɔ bɛ n'a sera yɔrɔ la ni mɔgɔ t'a lɔn dɔrɔn e tɛ ne lɔn ne le ye nin kɛ ne le bɛ ten ne le ye nin kɛ a kɛra komi sutana sera a kɔrɔ a ka baara baraji banna a kun bɛ min fɛ a y'a sɔrɔ sutana bɛ n'a ye fo a ka taa fɔ fo a ka taa fɔ le n'a ma fɔ dɔrɔn a dusu tɛ suma o la Eh, an kan k'an janto nin na n'a fɔra ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama n k'a lɔn k'a fɔ komi an kun tɛmɛna ka kuma kun tɛmɛna n'i baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama i bɛna eh, nafaba lo sɔrɔ nafa fɔlɔ le juma ye o le i ka baara bɛna minɛ kabulul amal parce que lɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko baara tɛ minɛ fo sarati fila ka dafa baara nin na baara fɔlɔ sarati fɔlɔ le juma ye o le ye al ikhlas al-ikhlasu eh, an kuntigi muhammad fana a y'a fɔ a ka hadisa la innamal a'malu bin niyat adamaden bɛɛ lajɛlen i ganiya min ta baara kɛ tuma i bɛna na to baara eh, i bɛna na to o ganiya nin de sɔrɔ i ba i ganiya ɲuman ta i baara kɛra ala taala yɛrɛ jati kama i k'a lɔn k'a fɔ i bɛna baraji sɔrɔ ala taala fɛ i bi baara nin kɛra fana mɔgɔw ka filɛri ani tɔgɔ ɲini kama i k'a lɔn k'a fɔ i tɛna na taa eh, o baraji sɔrɔ komi hadisa laban y'a cogoya min wa innama likulli imri'in ma nawa adamaden bɛɛ lajɛlen n'i fɛn min ŋaniya ta

ou bien diɲɛ kama ou bien i hijira nin kɛnin boli tɛ ka bɔ kafiri dugu la ka taa silamɛ dugu la baraji min bɛ hijira la o kama tɛ tɔgɔ ɲini kama le ou bien mɔgɔ bɛ hijira kɛra e fana b'a kɛra kama eh, baraji ɲini kama tɛ ala taala kama tɛ fa hijratu ila ma hajara ilayhi e ye hijira kɛ fɛn min kama ni diɲɛ kama le i bɛna na taa sɔrɔ mais ala taala fɛ kɔni i tɛna taa baraji foyi sɔrɔ o la nafa fɔlɔ min bi baara la ala tala yɛrɛ jati kama o de ye i ka baara in ala tala bɛna a minɛ filanan i k'a lɔn k'a fɔ i bɛna na taa komi an da tɛmɛna a la cogoya min i bɛna na taa an kuntigi muhamadu ka solonani sɔrɔ alikiyama lon i bɛna na taa an kuntigi muhamadu ka solonani sɔrɔ alikiyama lon sabanan fana i k'a lɔn k'a fɔ ganiya ganiya adamaden o b'a fɔ ko ganiya ɲuman taqlibul mubahat ila al ibadat mubahatu adamaden bi dumuni o dumuni kɛ ani i bi sunɔgɔ o sunɔgɔ kɛ i bɛ se ka bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ganiya kama k'a kɛ alabato ye i bɛna na sunɔgɔ n'i ganiya ta ganiya ɲuman ta k'a fɔ i bɛna na sunɔgɔ min kɛ ten pour que i ka na na i ka lafiɲɛ i farisogo ka na na yakubaya i ka na wuli ka ala bato dugutilama ou bien i ka fajiri sɔrɔ ganiya min i y'a ta ten nin ganiya nin bɛn'i ka e, mubahatu nin sunɔgɔ ye mubahu le ani dumuni mubahu le ganiya nin bɛna ale bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka kɛ alabato ye o kama e, mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw tun b'a fɔ ko o tun b'a fɔ ko inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati olu bɛ sunɔgɔ tuma min dɛ o bɛ ganiya ɲuman ta u ka sunɔgɔ tuma na e o bɛ baraji sɔrɔ o ka sunɔgɔ nin na a b'o cogo yɛrɛ fana adamaden ni i bɛ nana dumuni kɛ ou bien i bɛ taara sanni feere yɔrɔ yɛrɛ la i bɛ taara lɔgɔ la lɔgɔ min i bɛ taara nin i bɛ se ka ganiya ɲuman ta i bɛ ka wari sɔrɔ ka i ka denbaya lɔ n'i ka denbaya ye i ka wari sɔrɔ k'i bangebaga fila ladon ka ye i ka wari sɔrɔ ka diinɛ dɛmɛ a bɛ taa kɛ sisan e b'i ka commerce yɔrɔ min yɛrɛ la ten nin e b'i ka commerce yɔrɔ la i siginin lo mais ala tala bɛ nana ala i bɛ sanni feere min kɛra ten a kɛra komi ala bato lo ra parce que i ganiya ɲuman ta ka ban dumuni i bɛna na dumuni kɛ i bɛ ganiya ta k'a fɔ ko dumuni min i b'a kɛra ten nin dumuni nin i b'a kɛra pour que ka fanga sɔrɔ ka ala bato o ganiya min y'a ta nin dumuni nin mubaho lo mɛ ala tala bɛna a yɛlɛma k'a kɛ ala bato ye k'a d'i ma o kɛra komi mɔgɔ bɛ se k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ ala bato ye ni mun ye ni ganiya ɲuman ye sababu ye ganiya ɲuman ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama o baara fana a bɛ adamaden a b'a to adamaden a b'a to adamaden degun o degun mana n'i sɔrɔ degun mana adamaden sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i baara dɔ b'i fɛ i y'a kɛ ala tala yɛrɛ jati kama mɔgɔ si t'a kalama duɲɛ nin na ni ala tala kelen pe tɛ i b'i ka baara ɲuman nin kɛra i yatimaden dɔ b'i bolo i b'a dɛmɛ dɛmɛna sutura ra ou bien eh, misikina dɔ bɛ yen i y'a dɛmɛ lon dɔ ra mɔgɔ si t'a kalama ou bien eh, i eh, dɔ i bɛ dumuni i dumuni san k'a di dɔ ma dugutilama mɔgɔ si t'a kalama o baara ninnu ɲɔgɔn dɔ n'a bɛ adamaden fɛ ni degun dɔ nan'i sɔrɔ a dagani lo ou bien i bɛ se k'o degu i bɛ se k'o baara ɲuman nin ta k'a bila ka ala tala dari n'o baara ɲuman ye k'a kɛ wasila ye eh, k'a fɔ ko ya n tigi ɲuman n'a y'a sɔrɔ baara min ne y'a kɛ ten ni mɔgɔ si t'a kalama dugukolo kan nin n'a y'a sɔrɔ n y'a kɛ e ala tala yɛrɛ jati kama degun min bɛ n na bi nin degun kɔrɔta ka bɔ n kan ah, eh, ni o ka ɲi ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ o ka ɲi ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ni o dɔ kɛr'i fɛ ni degun nana o degun nin a bɛna to yen n'i y'o fɛn tɔgɔla yira ala tala la a bɛ kɛ sababu ye degun nin bɛ kɔrɔta ka bɔ i kan n'a nana k'o ten sisan an y'a yira ninnu le ye nafaw ye nafa minnu bɛ i ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama ka fara o kan sisan mun fɛnw lo mun tamasiyɛnw lo b'a yira adamaden na k'a fɔ i bɛ baara kɛra ala tala yɛrɛ jati kama n'i bɛ fɛ k'a lɔn tamasiyɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko i b'i ka baara kɛra ala tala yɛrɛ jati kama ou bien i b'i ka baara kɛra tɔgɔ ɲini lo kama ou bien i ka baara kɛra mɔgɔw k'a ye le tamasiyɛn damadani bɛ yen lɔnbagaw y'a fɔ u ka kitabu la o tamasiyɛn fɔlɔ le ye juma ye o le ye k'a filɛ tuma o tuma n'i bɛ baara kɛra iradatu wajihilahi baara min i b'a kɛra nin mɔgɔw filɛ kama le wa ou bien e yɛrɛ bɛ ala tala yɛrɛ jati ka ala tala yɛrɛ jati kama lo bɛ i ganiya na n'a y'a sɔrɔ ala tala yɛrɛ jati kama lo bɛ i ganiya na i k'a lɔn k'a fɔ i tamasiyɛn le k'a fɔ k'i b'i ka baara kɛ ala tala kama mɛ tuma o tuma n'ele bɛna na baara kɛ i bɛ mɔgɔw lo filɛra mɔgɔ bɛ wa mɔgɔ tɛ yen wa i k'a lɔn k'a fɔ o tuma na na i t'i ka baara kɛ ala tala kama kɔrɔ ye a bɛ fɛ ka mun yira o kama mɔgɔ ɲuman dɔ tɛmɛna n'o kun y'a fɔ dɔ ye ko hadis na bi hadis an eh, eh, baro hadisa dɔ ra ala kira ka hadisa ou bien lɔni babu dɔ ra o b'a fɔ ko hata taji aniya hata taji aniya kɔnɔni kɛ fɔlɔ a b'a ka ganiya kurakuraya n'a ye ganiya kurakuraya k'a kɛ ala taala yɛrɛ jati kama o tuma ne na a bɛ sɔrɔ ka eh, o tuma ne na a bɛ sɔrɔ ka baro baro daminɛ a bɛ sɔrɔ ka hadisa daminɛ a bɛ sɔrɔ ka lɔni e, jili daminɛ o ra e, ni adamaden tuma o tuma i bɛ na seli seli min i b'a kɛra nin i ganiya filɛ fɔlɔ i b'a kɛra ala taala yɛrɛ jati kama baraji min bɛ seli la ani yamaruya min nana seli la i bɛ nana taa hiji i bɛ sunna i bɛ seliji taara o n'a ɲɔgɔnna baara ɲuman o baara ɲuman i b'a kɛra n'a y'a sɔrɔ ala taala n'o b'i ɲɛfɛ o baara tɔgɔla kɛ k'a fɔ i k'a lɔn k'a fɔ i bɛ nana taa baraji sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ o t'i ɲɛfɛ i k'a lɔn k'a fɔ ko n'i y'o baara tɔgɔla kɛ tɔkajɛn no baraji tɛ nana sɔrɔ a ra filanan fana tamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko adamaden i b'i ka baara kɛra ala taala yɛrɛ jati kama o le ye i k'a filɛ est-ce gundo baara ka di ye wa ou bien bange baara lo ka di ye n'a y'a sɔrɔ gundo baara ka di ye mɔgɔ i nana taa kɛ mun kama le lɔnnibagaw ko mun kama le nafila seli lu kɔnɔ a ka fisa ka tɛmɛ nafila seli kan misiri kɔnɔ parce que misiri kɔnɔ eh, jama ka ca courage b'i ra eh, i b'a ye a t'i a t'i tɔɔrɔ quoi mais lu kɔnɔ nin ale ma nɔgɔ lu kɔnɔ ka nafila seli lu kɔnɔ nin ka to ladini ka nana ala kira fana ka lahaliya kun kɛra a kun bɛ nafilaw bɛɛ lajɛlen seli lu kɔnɔ eh, sunanu rawatibi ninnu a kun b'a a nana k'a kun b'a seli a ka lu kɔnɔ le a kun t'a seli misiri la eh, ale bɛɛ lajɛlen mun kama parce que a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ o tuma nana la i b'a lɔn k'a fɔ k'i b'a kɛra ala taala yɛrɛ jati kama o ra n'i nana taa kɛ gundo baara ka di ye ka tɛmɛ bange baara kan kama a ye ala kira ka hadisa nin filɛ warajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina rajulun mɔgɔ wolonwula minnu bi n'ala tala bɛna t'o bila a ka suma na ala kira a ye mɔgɔ dɔ fana jate o cɛma tuguni rajulun zakarallaha khaliyan mɔgɔ min i sigira ka ala ka miiri ala tala ka ala tala tɔgɔ fɔ ka kuranan kalan o n'a ɲɔgɔnnaw i ɲɛji bɔra ɲɛji min bɔra ala tala kama gundo ra o ɲɛji tɔgɔla ala tala t'o ɲɛji tɔgɔla jangata o ɲɛji tɔgɔla bɛna ka taa kɛ suma na alikiyama lon lon na suma tɛ fo ala tala ka suma mun kama le ni baraji nin ni ni tigira mɔgɔ farala mɔgɔ wolonwula nin kan parce que a ma nɔgɔ i kelen khaliyan a ma fɔ ko mɔgɔ ɲa na i bɛ se ka kɛ limamu kɔfɛ limamu kasira i bɛ kasi jama jama wajurikɛla kasira i bɛ kasi mais i kelen nin a ma nɔgɔ o kama ni barajiba nin bilara a la ni mɔgɔ min nana se k'o kɛ o b'a yira k'a fɔ ko haliyan a kelen pe n'ala tala o b'a yira k'a fɔ ko eh, o b'a yira k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ ala siranya le y'a bila o la a tigilamɔgɔ a b'a kɛra a kasira ala tala yɛrɛ jati kama mɔgɔ tɛ o dugutila ma e siginin lo i bɛ kasira o b'i ka ala siranya lo yira o ra eh, an ka ɲi ka n'i tuma an ka ɲi ka banba gundo baaraw ka nɔgɔya an ye gundo baaraw ka fɛgɛya an ye gundo baaraw a kɛ ka diya an ye eh, mais ni bange baara lo nana diya an ye dɔrɔn e bɛ fɛ mɔgɔw lo bɛ yen dɔrɔn i bɛ saraka bɔ mɔgɔw tɛ yen i tɛ saraka bɔ i bɛ maloya mɔgɔw lo ma ka ka baara ɲuman dɔw kɛ kɛ i ti i siran ala tala ɲa k'i ka baara ɲumanw kɛ ɔn taamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ k'i b'i ka baara kɛ ala tala kama o le i ka baara kɛ gundo baara ka diya i ye ka tɛmɛ bange baara kan sabanan min taamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko i b'i ka baara kɛ ala tala kama o le juman ye o le i ka taa kɛ i bɛ baara kɛra i kana kɔnɔni kɛ ko mɔgɔ k'i tando e kɔni b'i ka baara kɛra le ala tala yɛrɛ jati kama mɔgɔ y'i tando mɔgɔ m'i tando i t'i dimi an bɛ dɔ ye a bɛ baara ɲuman kɛ a ye mɔgɔw dɛmɛ a ye mɔgɔw sutura a ye kɛra sababu ye dɔw a ye dɔw kalan baara la o kɛra waritigiw ye mais ale ka dimi bi bi in na ko karisa kɛra fitilimawale ye n ye karisa kalan a mako ti n na tuguni ne le kɛra ne ka karamɔgɔ le karisa ye a mako ti n na bi e ye karisa kalan pour que a mako ka na kɛ i yɛrɛ la e ye karisa kalan pour que a k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko eh, n ka karamɔgɔ ye karisa le ye i y'a kɛla ala tala lo kama o i bɛ baraji ɲini ala tala lo fɛ o i man kan ka dimi tiɲɛ lo a ye min kɛ a man ɲi mɔgɔ man kan ka kɛ fitilimawale ye mɔgɔ min kɛra sababu ɲuman ye i ma i man kan ka kɛ fitilimawale ye n'o tigi ye mais n'e le nana i bɛ dimina a kɛra komi i y'a kɛ pour que a k'i tando le i y'a kɛ pour que a k'i sara le mais n'i y'a kɛ ala tala yɛrɛ jati kama e yɛrɛ tɛ miiri nin na tuguni o an b'a yera silamɛw ka baara caman bɛ yen e, tuma dɔ la e, baara tɛ se ka taa ɲɛfɛ o bɛ dɔw bɛna na dimi bolo kama a b'a ye ko e, ko nin i n'a fɔ a bɛ se ka dɔw b'a fɔ ko association nin an lo kɛra an lo kɛra sababu ye ka association nin wuli an lo kɛra sababu ye ka sunna don jamana nin na mais bi bi na o ti an yɛrɛ kuma fɔra tuguni bi bi na o yɛrɛ ti tɛmɛ an fɛ o t'an fora o t'an waliɲuman lɔnna e y'a filɛ e y'a e yɛrɛ kan ka i nisɔndiya lo e i tun kɛra sababu ye ka sunna don jamana na sunna bɛ tagara ɲɛfɛ e nana i bɛ dimina sisan ko o t'an filɛra tuguni o t'an kuma fɔra tuguni o b'o ka kow kɛra o t'o o ti o t'a sara an na non non non nin b'a yira k'a fɔ i ko nin min kɛ nin a ma kɛ ala tala kama o n'o tɛ n'a tun kɛra ala tala kama e ka ɲi ka ala tala tando le mɔgɔw y'a lɔn wa mɔgɔw m'a lɔn wa dɔw bɛ fɛ ale kɛra président ye bɛɛ lajɛlen k'a lɔn k'a fɔ ale kɛra président ye ni mɔgɔ m'a lɔn dɔrɔn a bɛ dimi ko k'a filɛ ko denmisɛnw nana dɔrɔn o t'an ka place o t'an jɔyɔrɔ lɔnna o t'an place lɔnna o ɲinɛna an kɔ ɔn i kana kɛlɛ kɛ e b'i ka baraji ɲini ala tala de fɛ kan'i ka baraji tiɲɛ a b'o cogoya ra fana o ra o ko n'i bɛ fɛ k'a lɔn i bɛ baara kɛ ala tala kama mɔgɔ y'i tando mɔgɔ m'i tando baara in ka kɛ kelen y'i fɛ e k'a kɛ ala tala jigi dɔrɔn n'i ka baara ye mais silaman fana ni mɔgɔ ye mɔgɔ i baara ɲuman kɛ i y'a kɛ ala tala kama mɔgɔw nana o b'i tandora o fana man o ti juguman ye an kuntigi muhamad sallallahu alaihi wasallam eh, a ka sahabaw y'a ɲininka o ko ko mɔgɔ bɛ baara kɛ mais mɔgɔw b'i tandora e m'a kɛ ala e m'a kɛ mɔgɔw k'i tando kama dɛ mais e y'a kɛ nin mɔgɔw nana o b'a fɔ a karisa jija b'a la karisa ala bi ala ka dɔ fara i ka jija kan ala k'i ka baara taga ɲɛfɛ e m'a kɛ o kama dɛ mɔgɔw y'a fɔ i tɛna dimi mɔgɔw m'a fɔ i tɛna dimi mɔgɔw y'a fɔ nin a ti dɔ fara i kan a ti dɔ bɔ o m'a fɔ a ti dɔ bɔ i la mais o nana o b'a fɔra nin ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tilka ajilu bushra almumin silaman ka nisɔndiya dɔ le nin diɲɛ kɔnɔ a ka nisɔndiya dɔ le nin diɲɛ kɔnɔ ee parce que a b'a yira ala tɔgɔ bɛna a taa nisɔndiya alikiyama lon mais diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔw nana i baara ɲuman kɛ mɔgɔw b'i tandora ɛ mɔgɔw ma i tando fana i n'a fɔ dɔw bɛ yen ale ye baara ɲuman kɛ dɔrɔn a bɛ kɔnɔni kɛ le pour que mɔgɔ ka o mɔgɔ bɛna mun de fɔ n'o ma fɛn fɔ dɔrɔn a bɛ dimi n'o ma fɛn fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ tɛ n valeur lɔn ou bien ni dɔ sera yɔrɔ o yɔrɔ la dɔrɔn a b'a fɛ mɔgɔ k'ale valeur lɔn mɔgɔ k'ale bila place la ɛ n'o ma bila place la dɔrɔn dimi lo ɛ ko ɛ bi denmisɛnw tɛ bonya lɔn bi denmisɛnw bi ten bi denmisɛnw bi ten ɔn n'i ka lahalaya kɛra ten yɛrɛ bonya taamasiyɛn lo ɛ n'i ka lahalaya kɛra ten a b'a yira k'a fɔ ko ɛ i i ti i m'i yɛrɛ yɛrɛmajigi taamasiyɛn tɛ ala kira don ko man tawadaa lillahi rafa ko mɔgɔ min y'a yɛrɛ majigi ala taala ala taala b'i kɔrɔta mais n'i bɛ fɛ mɔgɔ k'i kɔrɔta tuma bɛɛ ou bien yɛrɛ b'i yɛrɛ kɔrɔta i ben tuma le sera o tuma nana o la an bɛna bamba yan yɔrɔ la an bɛna bamba yan yɔrɔ la an ka baaraw ka taa kɛ eh, mɔgɔ y'an tando a ka kɛ kelen an fɛ mɔgɔ m'an tando a kana kɛ a ka kɛ kelen an fɛ an kana na taa kɛ an bɛ baara kɛra mɔgɔ k'an tando kama an kana na taa kɛ an bɛ baara kɛra eh, mɔgɔ k'an yɛrɛ le b'a fɛ tuguni fo mɔgɔ k'an a lɔn fo mɔgɔw k'a lɔn ko an bi place min na nin n'o kɛra eh, a bɛna dɔ bɔ an ka ala siranya na a bɛna dɔ bɔ an ka baara min an b'a kɛra ala tala yɛrɛ jati kama a bɛna dɔ bɔ a ra an don b'a fɛ eh, an don b'a fɛ ka baara nin kɛ ala tala yɛrɛ jati kama taamasiyɛn min fana b'a yira k'a fɔ adamaden bɛ baara kɛra ala tala yɛrɛ jati kama o le ye baara ɲuman kɛnin kɔfɛ i ka siran baara nin ala tala y'a minɛ wa a m'a minɛ wa alxawfu min alqabul alxasiyatu min alqabul e ka siran baara nin parce que dɔw bɛ yen n'a ye baara ɲuman kɛ ka ban dɔrɔn ale fɛ kɔni arijinɛ ni sɔrɔla le ale fɛ kɔni baara nin minɛna le ɔ ka to ala siran jɔn ala siran jɔn o kun kɛra n'o ye baara ɲuman kɛ ka ban o bɛ siran hali bi ese baara nin minɛna wa a ma minɛ wa parce que ala taala ko a ka kuranɛba kɔnɔ innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ala ye siran jɔn ala taala b'olu tigilamɔgɔ ka bato lo minɛ olu a b'o tigilamɔgɔ ka baara lo minɛ jɔn lo bɛ se k'a bolo kɔrɔta k'ale ye ala siran jɔn ye mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ ni mɔgɔ min y'o kɛ i k'a lɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲuman tɛmɛna o bɛ siran na ala taala y'o nisɔndiya k'o bɛ arijinɛ kɔnɔ o n'a ta bɛɛ o sirannen don mais e, e nana t'i yɛrɛ nisɔndiya k'e bɛ arijinɛ kɔnɔ fo komi an b'a yera tagabolo dɔ bɛ yen ale fɛ kɔni ale bɛ arijinɛ kɔnɔ a yɛrɛ tila ka garanti ta ni dɔw ye k'o tigilamɔgɔ bɛ arijinɛ kɔnɔ e a b'a fɔ dɔw yɛrɛ ye ko e ta dan ye ka sa le dɔrɔn i bɛ taa arijinɛ kɔnɔ direct n'i yɛrɛ nɛgɛn le e min yɛrɛ bɛ kuma fɔra nin e min yɛrɛ bɛ kuma fɔ a ye umar filɛ umar umar ala kira y'a nisɔndiya k'a bɛ arijinɛ kɔnɔ umar ye baara babaw kɛ o baara baba ninnu ala kira yɛrɛ ye sikura k'a ye k'a fɔ a bɛ arijinɛ kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw mais umar n'a ta a ka umariya bɛɛ a nana fɔ huzayfata ye o ya huzayfa a zakarani nabi sallallahu alayhi wa sallam minal munafikin a sirannen don ese ala kira ma ale tɔgɔ fɔ munafikun ninnu cɛma wa ou bien a ma a y'a tɔgɔ fɔ munafikun ninnu cɛma a y'a fɔ huzayfa ye huzayfa a filɛ ese ne tɔgɔ bɛ yen wa parce que ala kira a ye huzayfa kɛrɛnkɛrɛn ni munafikun ninnu tɔgɔ ye umar o n'a ta bɛɛ a sirannen don a sirannen don nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun yira ni umar ye a sirannen don ale nisɔndiyara e yɛrɛ bɛna na e bɛ mɔgɔ garanti tara komi an b'a yera dugu dɔw bɛ yen dɔw bɛ yen seku bɛna na se degré dɔ la mais seku dɔ ka kuma dɔ bɛ yen ko man yuhibbuni wa man yarani man yuhibbuni wa man yarani fa fi jannatil khuldi bila buhtani ne mɔgɔ min ne kanu o bɛ i ne ye ala kira yɛrɛ mɔgɔ min ye ala kira ye o o tigi ma don arijinɛ kɔnɔ ko e b'a fɔ ko mɔgɔ min yelen o bɛ o ye mɔgɔ min y'e kanu i bɛ taa arijinɛ na sika t'a ra nkalon tɛ ani i yɛrɛ nɛgɛn le o ra an ka ɲi ka siran e, ala siranya tama e, kɔnɔnangɛya ani ka baara kɛ ala taala kama a taamasiyɛn dɔ de ye i bɛ baara ɲuman min bɛɛ lajɛlen na i b'a kɛra nin baara baba bi i b'a kɛra nin o n'a ta bɛɛ siranya bi n'o siranya nin bɛ yen ka ban nin i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna baara ɲumanw de caya komi ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka muso ayisa ummul mu'minin e, cɛndi cɛndibagaw bamuso a ye ala kira ɲininka lon dɔ la innama yataqabbalu llahu min almuttaqin alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila ko mɔgɔ minnu bɛ dili kɛra dili tuma na o dusukun sirannen don ayisa ye ala kira ɲininka ese ninnu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu yaznun o bɛ jɛnɛya kɛ yasriqun o bɛ sonyani kɛ o bɛ dɔrɔ min ala kira ko abadan ninnu t'o tigilamɔgɔ ninnu ye dɛ ninnu de ye yasumun o bɛ sun

mɔgɔ min siran lo ala tala ya mɔgɔ min b'a fɛ a ka baara ka kɛ ala tala kama tuma o tuma ni baara ɲuman kɛra dɔrɔn a sirannen lo i ko ala bɛna ale ka baara minɛ wa ala tala na ale ka baara minɛ wa parce que ala tala ko ale bi ala siran jɔnw ka bato lo minɛ mɔgɔ si don tɛ se k'a fɔ ale siran lo ala ya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o bɛ ale ye ala siran jɔn le ye ale ye ala siran jɔn le ye o ra e, e, taamasiyɛn min fana b'a yira k'a fɔ adamaden i bi baara kɛra e, ala tala kama i bi baara kɛra i t'a kɛra tɔgɔ ɲini kama i t'a kɛra eh, mɔgɔ k'i tando kama o ye taamasiyɛn jumɛn le ye o le ye o ye taamasiyɛn jumɛn le ye o le ye e ka banba baara min b'a kɛra nin baara min b'a kɛra nin i ka gundo baara ninnu i bɛ gundo baara min kɛra nin banba a mana na kɛ cogo o cogo mɔgɔ kana bɔ a kalama banba a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ kana bɔ a kalama komi eh, a nana ko mɔgɔ ɲuman dɔw o kun bɛ kɛ o bɛ baara kɛ o bɛ nafila seli o ka lu kɔnɔ o bɛ nafila seli o ka lu kɔnɔ o ka muso yɛrɛ t'a kalama o bɛ wuli ka kasi ni ala tala ye o ka muso yɛrɛ t'a kalama ni muso nana k'a bɛna wuli tuma min dɔrɔn i b'a ye a fa a b'a yɛrɛ kɛ komi a b'a yɛrɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ ye a b'a yɛrɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ ye mun kama nin bɛɛ lajɛlen siranya kama a b'a fɛ ka baara nin kɛ ala tala yɛrɛ jati kama ee ala kira ka mamaden dɔ sɔrɔla ko zeynul abidin zeynul abidin ali ibn husein ali ibn husein a ye baara dɔ kɛ madina madina mɔgɔw kun t'a lɔn mɔgɔ min bɛ baara nin kɛra komi kisa nin nana hiliyatul awliya a ko madina mɔgɔw kun kɛra ali ibn husein ala kun ye se d'a ma mais a y'a ka se fana ta ka mɔgɔw jigi tugu n'a ye ka mɔgɔw ɲɛji cɛ o le ye jumɛn ye tile fɛ a bɛ munumunu dugu kɔnɔ madina dugu kɔnɔ n'a y'a ye ni tasuma ma mɛnɛ daga min na lu min kɔnɔ tasuma ma mɛnɛ lu min kɔnɔ a b'a lɔn k'a fɔ ko ninnu o ka suma banna dumuni tɛ ninnu fɛ dugutila ma hali a ka somɔgɔw t'a kalama a bɛ wuli o sunɔgɔra tuma min a bɛ eh, o fana o tigilamɔgɔ o wagati ka dumuni a b'a ta bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila da ra o bɛ wuli sɔgɔma k'a ye suma nana o t'a lɔn jɔn lo nana n'a ye aliyu bunu hussein tora nin na f'a nana taa fatu a fatura madina mɔgɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ɲininka est-ce aliyu bin hussein zein al abidin ale de kun ti baara ɲuman nin kɛra wa parce que depuis a fatura suma tigɛra dumuni tigɛra famille o k'o ye famille o loma famille min a kun b'a dumuni k'a bɛ famille kɛmɛ bɔ famille kɛmɛ mais mɔgɔ si t'a dɔn dɛmɛ de bɛ bɔ yɔrɔ min o nana taa a ka somɔgɔw ɲininka sisan est-ce aliyu bin hussein ale de kun ti dɛmɛ nin kɛra wa parce que depuis a fatura dɛmɛ nin lɔra somɔgɔw ko an kɔni t'a lɔn mais a ko lon an b'a kora tuma lo min na an ye tamasiyɛn dɔ y'a kɔ ra an yɛrɛ kabara o tamasiyɛn na mun lo y'a to ye ale kɔ nana kuru ten parce que doni tabaga doni tabaga surtout o tuma na o ka fani ninnu cogoya o doni tabaga ou bien bɔrɔ min bɔrɔ nin fana cogoya ou bien o ka minɛn ta cogo o y'a to ko a kɔfɛ yɔrɔ nin a kɔ a kɔfɛ a kɔ a kɔ nana kuru cogoya dɔ olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn ɲininka o ko n'o lo nin taamasiyɛn le ye nin dalila le an bɛ se ka tintin dalila min kan k'a yira k'a fɔ ko ali ibn hussein lo ko min de kɛra a y'a filɛ ka nin baaraba nin bɛɛ kɛ a ka somɔgɔw yɛrɛ t'a kalama madina mɔgɔw t'a kalama nin bɛɛ lajɛlen mun kama a b'a kɛra ala tala yɛrɛ jati lo kama a b'a kɛra dogo ra le a b'a kɛra pour que a ka taa baara nin baraji sɔrɔ alikiyama lon o lo ninnu kun ye taamasiyɛn damani ye tamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ an bɛ baara kɛra nin an b'a kɛra ala tala lo kama eh, ni mɔgɔ min sera k'o kɛ i k'a lɔn k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye eh, i b'i ka baara kɛ ala tala yɛrɛ kama eh, tamasiyɛn min fana an bɛna laban ni tamasiyɛn min ye o de ye jumɛn ye i kana kaba i ka baara la ka baara ɲuman kɛ i baara ɲuman kɛ ka ban dɔrɔn k'a fɔ ah ne lo sera ka nin baara nin bɛɛ kɛ yan ka misiriba kelen lɔ i mana n'a ye i bɛ kaba misiri nin na ou bien ala ye baara ɲuman dɔ nɔgɔya i ye i b'i baara ɲuman nin kɛ ka ban dɔrɔn i bɛ kaba ka kaba i ka baara la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam salasu muhlikat fɛn saba bɛ a bɛ adamaden halaki o fɛn saba dɔ ijabul mar'i bi nafsi adamaden ka kaba i yɛrɛ la ka kaba i ka baara la i bɛ baara ɲuman kɛ ka kaba i ka siɲɛ kɛ ka siran ko baara nin bɛna minɛ wa a tɛna minɛ wa e bɛ baara ɲuman nin kɛra dɔrɔn e fɛ kɔni ala bɛna t'i don arijinɛ kɔnɔ ni nin baara nin le ala bɛna i don arijinɛ kɔnɔ ni nin baara nin le non non non adamaden i ka ɲi ka i baara kɛ baara nin mana bonya cogo o cogo baara nin mana bonya cogo o cogo i ka ɲi ka hali bi i ka ɲi ka siran baara nin minɛ wa a ma minɛ wa i kana kaba i ka baara la i kan'a ye k'a fɔ ko fisɛmɛtiya b'i ra diinɛ kan ɔn fisɛmɛtiya b'i ra diinɛ kan ɔn ada e ka diinɛ ka fisɛmɛtiya lo b'e kan mais n'e nana t'a ye eh, ko fisɛmɛtiya b'e kan diinɛ na i k'a lɔn k'a fɔ ale ye kaba le ye komi an bɛ dɔw ye dɔw b'a yɛrɛ kaba a b'a yɛrɛ filɛ filɛli la ale ka ale ka bon ka tɛmɛ mɔgɔw kan a bɛ kaba a yɛrɛ la ka kaba a ka baara la ale le sera ka nin kɛ ale le sera ka nin kɛ o fana bɛ yira k'a fɔ ko adamaden i b'i ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama n'o tɛ mɔgɔ min b'a ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama a tɛ kaba a ka baara la a mana diinɛ dɛmɛ cogo o cogo hali bi a b'a ye ale ale ale mako bɛ ala tala ka dɛmɛ na hali bi a b'a ye ale ma foyi kɛ diinɛ na diinɛ ka bon ka tɛmɛ n'ale misikina na ale lafu mɔgɔ lafunin lo bɛna na se k'a fɔ ale bɛ ala tala ka diinɛ dɛmɛ ka to a y'a dɛmɛ dɛ ka to a y'a dɛmɛ mais o n'a ta bɛɛ komi a b'a ka eh, baara a b'a a ka baara baraji ɲini ala tala fɛ a ti kaba a ka baara la parce que kaba baara la eh, adamaden a bɛ adamaden ka baara baraji ben a bɛ i ka baara baraji ben eh, o la ee taamasiyɛn minnu fana bɛ se k'a to an bɛ kɛ ala siranbagaw ye a bɛ se k'a to an b'an ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama taamasiyɛn dama damani lo ani sababu dama damani lo ee mun lo bɛna to yen n'an bɛ fɛ k'an ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama mun lo sababuw lo ani mun fɛnw lo b'an dɛmɛ an b'an ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama fɔlɔ o le an ka filɛ dalila minnu nana fisamantiya minnu nana fisɛmantiya minnu nana i ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama ni n'i y'o dalila ninnu filɛ a ka ca adamaden eh, ni parce que dɔ bɛ yen a t'a fisɛmantiya lɔn parce que i bɛ dɔ ye a bɛ mɔgɔ dɛmɛna a bɛ mɔgɔ dɛmɛna nin ale yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko ni ala kama tɛ o a b'a fɔra dɛ ko ni ala kama tɛ ne b'alu dɛmɛ yan e e bɛ dɛmɛli kɛ dɛ i bɛ tila n'i b'a fɔra tuguni ni ala kama le ka ɲi ka dogo le o mais a b'a fɔra yɔrɔ bɛɛ la ten ko ni nin tɛ ala kama ye o est ce que ne bɛ nin kɛ yan a kɛra komi ala kama lo kuma ka fɔ mais dɔw t'a lɔn dɔw t'a lɔn nin n'o lo a ka ɲi ka dalila ninnu lɔn nin kɔfɛ ni e ye dalila ninnu lɔn ka ban nin i ka baara ɲuman ninnu i mɔgɔ i ka mɔgɔ sutura mɔgɔw ɲɛji cɛ diina dɛmɛ ninnu ani i ka nafila ninnu ani i ka sundon ninnu ani i ka baara ɲuman ninnu bamaka ninnu bɛɛ lajɛlen a to i kɔnɔ a to i kɔnɔ mɔgɔ si kana lɔn fo ala tala kelen pewu ni min nana lɔn i mɔgɔ min dɛmɛ a tigilamɔgɔ nana n'a b'a fɔra basi t'a la e le ye nin kɛ e le ye nin kɛ a ye karisa fo ka to e ma yɛrɛ m'a laɲini mais dɔ bɛ yen n'i y'a dɛmɛ n'a m'a fɔ dɔrɔn n'i y'a dɛmɛ n'a ma mɛn yɔrɔ si ko karisa ye n dɛmɛ a tɛ e kɔni t'a ka dɛmɛ sɔrɔ tuguni parce que ale fɛ dɛmɛ nin ma kɛ o komi misiri dɔ la yɛrɛ tuma dɔ dɔ bɛ dɛmɛ di misiri la mais fo k'a fɔ le n'a ma fɔ yɛrɛ fana a bɛ tila ka ɲininkali kɛ est ce ne ye dɛmɛ min di n'a sera wa o b'a fɔ o bɛ n ma n tɔgɔ mɛn n ye dɛmɛ di n ma n tɔgɔ mɛn a kɛra komi a fɔra mɔgɔw lo kama sisan o la eh, fɔlɔ min bɛna an dɛmɛ sababu minnu b'an dɛmɛ an ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama o le hadisa ni aya minnu nana ko ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama k'an kɔnɔ gɛ ala tala ye ka ala tala yɛrɛ ɲini n'an ka baaraw ye an k'o hadisa ninnu ta ka bila an ɲɛfɛ tuma bɛɛ lajɛlen na i bɛna na baara kɛ baraji min bɛ baara la nin o baraji nin filɛ i bɛna na kuranɛ kalan tuma bɛɛ lajɛlen na dɔw bɛ a b'a fɔ ko ala ne kɔni bɛ kuranɛ jigin tuma bɛɛ ne bɛ kuranɛ kɛ ten ne bɛ nin kɛ ten ɔn ɔn kuranɛ kalan ka ɲi baraji min bɛ kuranɛ kalan na e b'a kɛra o le kama e m'a kɛ pour que mɔgɔw k'a lɔn i m'a pour que pour que e yɛrɛ ka tila k'a fɔ tuguni o la an bɛna hadisa ninnu ta ka bila an ɲɛfɛ ka aya ta ka bila an ɲɛfɛ ko n'an y'o kɛ an bɛna ee a bɛna kɛ sababu ye ee sababu min b'a to yen an bɛ baara nin kɛ ala tala yɛrɛ jati kama filanan hadisa ni aya minnu nana min b'a yira k'a fɔ ko filanan hadisa ni aya minnu nana min b'a yira k'a fɔ ko adamaden n'i m'i ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama i tɛn'i ka baara tɔnɔ sɔrɔ i tɛn'i ka baara baraji sɔrɔ o hadisa ninnu an ka ɲi k'an janto a y'a yira k'a fɔ ko baara babaw tɛmɛna mais ŋaniya tanya baara ninnu na ni o tigilamɔgɔ o tigilamɔgɔ o b'o ka baara ninnu baraji sɔrɔ mun lo y'o kɛ parce que ŋaniya ɲuman ma sɔrɔ baara nin na o ma baara nin kɛ ala taala yɛrɛ jati kama n'a bɛ ten ka ban an ka ɲi k'o hadisa n'o aya nin fana an k'a bila ɲɛfɛ n'an y'a bila ɲɛfɛ baara kɛ tuma na an bɛna banba an bɛna banba n'o b'an ɲɛfɛ o bɛn'an dɛmɛ pour que baara nin ka se ka kɛ ala tala yɛrɛ jati kama an y'a fɔ fana sababu minnu i b'a to yen adamaden i b'a lɔn k'a fɔ i ka baara bɛ ala tala kama o bɛ a tɛ ala kama dɛ o sababu ninnu fana an ka ɲi ka o sababu ninnu bila an kun na n'olu ye gundo baara ka diya an ye an kana eh, tando mɔgɔw ka tando an kana o ta ka kɛ an kunnasiri ye eh, an bɛ kɔlɔnni kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw y'an tando wa mɔgɔw m'an tando wa mɔgɔw bɛ mun lo fɔra an kan'o an kunna siri an kana kaba n'an ka baaraw ye an ka banba gundo baara ka k'an fɛ naaninan sababu min b'a to an bɛ kɛ an b'an ka baara kɛ an bɛ ala tala laɲini n'an ka baaraw ye o le ye juman ye o le ye an ka to ka mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw ka histoire parce que komi zeyn el abidin ani o n'a ɲɔgɔnnaw abdalla bin mubarak a y'a filɛ abdalla bin mubarak ale kɛra mɔgɔ ɲuman dɔ ye tabi'i lo abdalla bin mubarak nin a yirara k'a fɔ ko n'a kun taara n'a kun taara dugu dɔ ra dɔ kun bɛ yen jeune dɔ kun bɛ yen a bɛ jeune nin a bɛ jeune nin n'a kun taara jeune nin b'a dɛmɛ jeune lo lɔ n'a ka kow ye a ka ciraw lon dɔ a nana taa o dugu nin na taara o dugu nin na nin o san nin na jeune nin ma na a ye jeune nin ɲininka ko dɔ y'a minɛ ka don kaso ra wari kama kɛra komi jeune a ye juru ta ou bien a bɛ fɛ ka commerce kɛ ni dɔ ka wari ye a ye juru yɛlɛla a kan abdalla bin mubarak a taara jurutigi nin fɛ k'a fɔ jurutigi nin ye ne bɛn'i dɛmɛ n bɛn'i dɛmɛ ka juru nin sara mais banba ni jeune nin bɔra jeune nin kana a lɔn ko ne lo dɛ jeune nin kana a lɔn ko ne lo jurutigi ko baasi t'a ra abdalla bin mubarak ye jurutigi ka juru sara ɛɛ jeune nin bɔra o y'a sɔrɔ abdalla bin mubarak taara abdalla bin mubarak nana na san wɛrɛ a ye jeune nin sɔrɔ a ko jeune nin a y'a fɔ jeune nin ye san tɛmɛnen ne nana an ma ɲɔgɔn ye ka to ale le ye wari di den nin bɔra kaso ra dɛ san tɛmɛnen an nana an ma ɲɔgɔn ye jeune nin ko tiɲɛ lo a kɛra ten a kɛra ten mais mɔgɔ ɲuman dɔ mɔgɔ ɲuman dɔ nana ka n bɔ bolo la a ye juru nin sara n bɔra abudala bin mubarak nana fatu tuma min le jurutigi nin sɔrɔ ka ko nin fɔ den ye a fatura tuma min jurutigi sɔrɔ ka ko fɔ ko den ko ale m'a lɔn abudala bin mubarak ka kuma na a m'a lɔn lahaliya la k'a fɔ ale le ye fɛn nin kɛ a m'a lɔn k'ale le ye fɛn nin kɛ hali a ma kuma ka taga yɔrɔ la min b'a yira k'a fɔ ni dɔw lo a b'a fɔ ah i t'a lɔn mɔgɔ min le ye nin kɛ wa ne le y'a kɛ mɛ a bɛ baraji fɛ ala tala fɛ de a m'a to o yɛrɛ ka kɛ a m'a to o yɛrɛ ka kɛ o la an bɛna n janto o la an bɛna n janto ale yɔrɔ nin na ka mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw k'u ka histoire filɛ k'u ka histoire lamɛn n'an tora k'olu ka histoire lamɛn nin a bɛna kɛ sababu ye an fana bɛ kɛ an fana b'o sen nɔ ta a b'o cogoya la fana fɛn min bɛ kɛ sababu ye an bɛ an kɔnɔ gwɛ ala tala ye ka baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama ka ala tala ɲini n'an ka baaraw ye o le ye jumɛn ye se o le ye eh, an kuntigi mamadu salalahu alayhi wa salam n'a y'a ka lahaliya filɛ a ka hiji a y'a filɛ an kuntigi mamadu a ka hiji san hiji san ihramu tatuma a y'a fɔ ala taala ye alahuma jala hajatan la riya fiha wala suma nin y'an kuntigi mamadu ye dɛ mɛ hiji tatɔ ŋaniya ta yɔrɔ a y'a fɔ alahuma jala hajatan la riya fiha wala suma ale kama a b'a kɛra n'olu kama o a b'a kɛra n'olu kama o la an k'an janto talibiya ta yɔrɔ la ŋaniya ta yɔrɔ la ani ka to ka ala tala dari ee eh, ala k'an kɛ ee eh, ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama ah, sababu laban o le ye jumɛn ye o le ye al-isti'anatu billah an ka dɛmɛ ɲini kɛ ala tala fɛ ko ko nin man nɔgɔ ko nin man nɔgɔ mɛ komi a fɔra cogoya min walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana n'i tora ka to ala tala wele ka sujud la ya n tigi ma ala n bɛ baara o baara kɛra nin n b'a kɛra e ala tala yɛrɛ jati le kama n bɛ baara n dɛmɛ n bɛ se ka n ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ala tala kama n'i y'o kɛ ala tala bɛn'i dɛmɛ komi mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw cogoya min o yɛrɛ korije fo niyya nana tilen o ma mɔgɔw y'o tanu mɔgɔw m'o tanu a bɛɛ lajɛlen nana kɛ kelen ye ee ka fara o kan sisan i k'a lɔn k'a fɔ ko lɔnnibagaw b'a fɔ adamaden n'i bɛna baara kɛ i kana baara kɛ mɔgɔw ka filɛ kama tɔgɔ ɲini kama a b'o cogoyara fana i kana baara ɲuman to yen ko mɔgɔw bɛna kuma i donna misiri la sutana nana k'a fɔ ko karisa i sen mɔgɔw bɛ yen ka ban i tɛna sigi yan e fana sigira ko parce que n'i bɛna baara kɛ e y'a miiri sutana nana k'a fɔ ko n'i bɛna baara kɛ ko karisa bɛ yen i bɛna seli karisa le kama n'i bɛna kuranna kalan karisa bɛ yen i bɛna kuranna nin kalan karisa le kama lɔnnibagaw ko ɔn i kana baara ɲuman to yen i b'i banba ka jihadu le kɛ kana baara ɲuman kɛ mɔgɔw kama i kana baara ɲuman fana to yen ko mɔgɔw bɛna kuma ka baara ɲuman to yen mɔgɔw bɛna kuma nin ɔn ale fana man kan ye ka kɛ i bɛna banba ka kisi ɲini asalamatu almuafatu an yuafiyaka llahu min alisnain ala k'i kisi k'i tanga ka bɔ a fila bɛɛ lajɛlen ma ka baara kɛ mɔgɔw kama ani ka baara ɲuman to yen fana mɔgɔw kama an man kan ye k'o kɛ dɛ o la n'a bɛ ten ka ban n'a bɛ ten i bɛ k'a lɔn k'a fɔ n'i nana don yɔrɔ la o kama lɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ naam eh, naam n'i y'a lɔn k'a fɔ ten lo i b'a lɔn k'a fɔ eh, o tuma nana i b'i ka baara kɛra ala tala yɛrɛ jati kama de eh, i ka i bɛna bama ka dugawu kɛ ala k'i dɛmɛ ala k'i bɛn sababa ma eh, ko n'i y'o kɛ eh, ala tala bɛna na i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ala tala kama omar bin khattab a kun bɛ to ka dugawu kɛ ko ala taala allahumma in allahumma ij'al amali laka salihan ko ya n tigi ma ala n ka baara ɲɛ ka diya wa li wajhika khalisan a kɛ ala taala yɛrɛ jati kama n b'a kɛra i kelen lo kama wala tajal li ahadin fihi shay'an i kana mɔgɔ si ka niyɔrɔ bila n ka baara kan o ra an bɛna bama ni duwawu ma omar kun bɛ duwawu kɛra ten ni omar ye a bɛ nin duwawu kɛra an fana ka ɲi k'a kɛ ten ka bama ka ala tala dari ko n'an ye ala tala dari ala tala bɛna an dɛmɛ an ka se ka an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ala tala kama mɔgɔ ɲuman dɔw tɛmɛna o y'a yira k'a fɔ lɔnni ɲini na tuma dɔ lɔnni ɲini tuma na concurrence minnu bɛ yen ani i fana ka kɛ premier ye tuma dɔ la dɔw b'a ye k'a fɔ ko ganiya nin ma ɲi lɔnni ɲini na lɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ko ɔn hali n'o gani i ka ganiya bi ten i bɛna bama ka to k'i ganiya corriger filanan fana i bɛ to ka ala tala dari sabanan fana n'i nana lɔnni yɛrɛ sɔrɔ komi a dɔ y'a yira cogoya min talabna alilma li ghayri llah fa aba an yakuna illa lillah an ye lɔnni ɲini an m'a ɲini ala tala kama mais lɔnni nan'o kolo k'a yɛlɛma ka kɛ ala tala yɛrɛ jati kama a b'o cogoya la eh, n'o lo n'i bɛ lɔnni ɲini hali i ka ganiya bɛ ten i kana sɔn i b'i to ka jihadu kɛ dɔrɔn i bɛ ala tala dari ala tala bɛna t'i dɛmɛ ko waati banna an bɛna ɲini ala tala fɛ ala ka an sɔn eh, ala siranya na ala k'an sɔn baara kɛ ala tala yɛrɛ jati kama ni ala k'o nɔgɔya an ye ala k'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ala tala yɛrɛ jati kama pour que an ka se ka taa baraji sɔrɔ alikiyama lon an b'a ɲini ala tala fɛ ala ka jamana ya suma eh, an nana hɛrɛ ra ala ka an ɲuman segin hɛrɛ ra lafiya bɛ jamana na barika bɛ jamana na hali bi ala ka dɔ fara barika kan ala ka nabaga bɛɛ lajɛlen sigi baraji d'o ma ala ka eh, eh, na baraji d'o ma